an filɛbaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye izini ni jago minisiri ale y'i k'a dɔn tɔnsigi dɔ kalan dɔ nun don ka ɲɛsin k'a dɔn an ka jamana cakɛda fitininw ani mankanw o tigiw ka se ka dɔnniya kuraw sɔrɔ min bɛ a to u ka baara bɛ se ka yiriwa u bolo cogo min na ni ala sɔnna a ma ibrahim ag mohamɛd ale tun bɛ o kɛnɛ kan a ka ɲininkali sera yusufu bacili ma ale bɛna o ko tɔ ɲɛfɔ an ye minisiri min bɛ an ka jamana kalankow kunna ale fana ye k'a dɔn k'a fɔ ani a jɛɲɔgɔn ni o ye fɔndasiyɔn karanta ye olu ye tile saba baara dɔ fana kɛ bamakɔ o tile saba baara in kɛra ka ɲɛsin baliku kalan bɛ bolo min kan an ka jamana kɔnɔ ani a bɛ kunma min na ka se ka o dɔn ema kulubali ale fana bɛna o fɛsɛfɛsɛ an ye ni ala sɔnna a ma an ka bi don kibaruw dɔ bɛna bɔ nin kan min bɛna walawala ka lase aw ma ka bɛn bi tarata ma san 2022 awirili kalo tile mugan ani tile wɔɔrɔ sunkalo tile mugan ni duuru a bisimila olu walawalali kɛnɛ kan A dan ka na ko kura an y'a fɔ aw ye kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ minisiri min bɛ an ka jamana izinikow ni jagokow kunna kunun ko min y'i k'a dɔn jagokɛlaw olu ka soba n'o ye chambre de commerce ye ale y'i k'a dɔn awa kalanbulon dɔ o dayɛlɛ ni o bɛ tɔnsigikalan dɔ ko fɔ tɔnsigikalan in bɛ porogaramu min kɔnɔ u bɛ a fɔ a ma ko archipelago mali a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye k'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔw ye ka olu fana kalan walasa u ka se ka dɔnniya di maaw ma maa minnu bɛ yen n'i k'a dɔn awa cakɛda mankan ani fitininw bɛ u bolo u ka se ka hali bi o baara ninnu kɛcogo dɔn walasa nafa caman ka se ka sɔrɔ a la ka ɲɛsin jamana ani jamana kɔnɔdenw ma a walasa an ka se ka nin ko tɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn min ye k'a dɔn ibrahim ag mohamɛd ye ale tun bɛ a kɛnɛ kan don kibaru tɔgɔ la a sera chambre de commerce président ma ni o ye yusufu bacili ye a ye fɛn minnu fɔ a ye bilasirali la an ka o lamɛn Depuis 2018, an kun bɔra yan ka taa faransi ka taa eh, chambre de métier lajɛ ka partenariat dɔ kɛ n'u ye an ka lajɛ eh, union européenne bɛ eh, chambre consulaire caman financer parce que chambre commerce bɛ chambre dɔ kɔnɔ u b'a fɔ ma ko ko cpccaf conférence permanente chambre consulaire africaine francophone union européenne bɛ to ka projet caman financer u ye laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye an y'a ɲini u fɛ u k'a lajɛ auprès de l'Union européenne n'an bɛ se ka financement dɔ sɔrɔ an ye dossier monter an ye financement sɔrɔ à peu près 600 000 euros mais an ye chambre de métier Mali fara a kan donc o 600 000 euros in chambre de métier de Vendée Pays de la Loire ani chambre de commerce du Mali ani chambre de, de métier du, du, du Mali olu saba de jɛlen bɛ projet in na u bɛ na ni mɔgɔ ye ka formation kɛ an fɛ yan nɔ donc an ye filiale fila lajɛ Mali la n'i y'a lajɛ eh, misi min b'an fɛ yan nɔ an b'a fɔ ko UEMOA kɔnɔ an de ye premier ye CEDEAO kɔnɔ an de ye deuxième ye mais hali n'i ko k'i bɛna izini dɔ jɔ yan bi ka sogo transformer i b'a sɔrɔ i bɛna eh, difficulté dɔ sɔrɔ i tɛ main-d'œuvre qualifiélen sɔrɔ mun bɛ se k'i dɛmɛ mun bɛ se ka mun ta baara in na wa ɲɔ fila de tin ni ani n'i y'a lajɛ fana yan nɔ mécatronique garaji fɛn fɛn bɛ mali la yan nɔ n'a bɔra sociétébaw minnu bɛ yan nɔ a tɔ bɛ bɛɛ bɛ parantiya de kɛ ka dan niveau dɔ la ka essayer ka centre dɔ kɛ yan k'olu former ka bila niveau dɔ la pour que an ka euh, parcours bɛɛ mɔgɔ ka sɔrɔ yan mun bɛ se ka o baara ninnu kɛ sabanan kun ye jumɛn o ye denmisɛnninw muso fara cɛ kan minnu b'a fɔ k'u bɛ bɔ yan ka taa euh, immigration na kɔfɛ donc k'u former lala n'u formelen don u bɛ se ka baara sɔrɔ yan ni ala y'a kɛ mun ma baara sɔrɔ n'a ye formation qualifiée sɔrɔ n'a bɔra n'a taara jamana wɛrɛ la o k'a sɔrɔ qualification b'a la a bɛna se ka baara ɲɛnama sɔrɔ mun b'a permettre ka sara ɲɛnama sɔrɔ mun b'a a labɔ laɲini kun ye nin saba de minisiriso min bɛ an ka jamana kalankow kunna ale ni ka dɔ fondation karanta u ye tile saba baara kɛ tile saba baara in kɛra ka ɲɛsin balikukalan a bɛ kundama min na yaasa ka se k'o dɔn ani ka fɛɛrɛw tigɛ a bɛ se ka hali bi san sɔrɔ cogo min na an fɛ mali kɔnɔna na yan nɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ cɛw ni musow ni olu bɛ u kɛnɛ kan u ka dɔntaw ka se ka bonya u fana bɛ se ka laɲini min kɛ u ka se ka sabati yaasa baliku kalan ale ka se ka yakubaya an fɛ mali kɔnɔ yan o kɛnɛ dayɛlɛli tun bɛ k'a dɔn minisiri bolo min bɛ an ka jamana kalankow kunna ema kulubali walasa togodalamɔgɔw ni cikɛlaw ka se ka faamuyali sɔrɔ u ka baaraw la ka kɛɲɛ ni diɲɛ taabolo kura ye jateminɛ ye a yira ko balikukalan de ye o sira ɲuman ye walasa k'a dɔn mɔgɔ hakɛ minnu ye balikukalan sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ o de ye nin tile saba kalan in kun ye fo malien bɛɛ de k'a dɔn k'a fɔ ko tant qu'an ma kalan kɛ an ka kan na min y'an ka todun kan kan tan ni saba de bɛ yen o tan kan si man tan ni si ye fo an ka kalan kɛ fo an ka se ka jatebɔ kɛ a bɛɛ la n'an ma segin an ka kan ninnu ma a ka gɛlɛn an ka se ka bɔ nɔgɔ la fo a ka don depuis kalan daminɛ baliku kalan dɔrɔn tɛ a ka don denmisɛnninw yɛrɛ ka kalan yɔrɔ n'o ma kɛ dɔrɔn jamana yɛrɛ tɛ se ka yiriwa an bɔra eh, kolokani an y'a ye centre caman de bɛ yen musow cɛsirilen don u bɛ ka baara kɛ u bɛ ka kalan kɛ alphabétisation bɛ kɛ kɛrɛfɛ u bɛ ka bololabaara fana kɛ ni fanga yɛrɛ de u bɛ ka tuluw bayɛlɛma u bɛ ka dumunifɛnw bayɛlɛma ka safinɛw dilan ka galadon kɛ donc a bɛ yen mais a jate de ma se ka minɛ k'a fɔ fɛn baara misɛnnin min bɛ kɛ a bɛɛ ma se ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se k'a jate dɔn ni baara in min bɛ ka kɛ bi ani sini ni sinikɛnɛ o bɛ se ka minɛn d'an ma min bɛ se k'a to an bɛ se fo cakɛda la ka se ka u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kalan in kɔkɔrɔmadonbaa ye fondation karanta ye o min ka laɲini ye balikukalan sinsinni ni an ka kanw donni ye ba la farafina jamana wɔɔrɔ kɔnɔ ka fara o kan kalanko minisiri ka laseliw sen fɛ k'u bɛna u cɛsiri hali bi balikukalan na mali kɔnɔ ko ka da a kan ko jamana kɔnɔden fanba ma garisɛgɛ lakɔlikalan na ani ko jamana ka ɲɛtaa bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ ka kalan na tɔnsigikalan dɔ fana kɛra ka ɲɛsin kulu dɔw ka jateminɛw ma an ka dugukolokow kan olu ka baaraw bɛnnen don ma ani ka tila ka damakasiw kɛ fɛɛrɛw ni nafolokow bɛ se ka sabati cogo min na yaasa u ka baara a ka se ka hali bi yakubaya u bolola la nin hakilina yɛrɛ tara oxfam fɛ ismaila sise ale tun bɛ o kɛnɛ kan oxfam n'a dɛmɛjɛkulu ka nin lajɛ in ye gɛlɛya min bɛ sɔrɔ sɛnɛ dugukoloko la k'o ɲɛfɔ waasa fɛɛrɛ ni dabali ka ɲini ka o gɛlɛyaw wuli sɛnɛ ni baganmara bɛ se ka yiriwa cogo min na togodaw kɔnɔ walasa dunkafa min laɲiniw bɛ senna o ka se ka kɛ sɔrɔfɛn ye fɔlɔ baloko tun ka nɔgɔ mais nin waati labanw na sisan ɲɔko baloko gɛlɛyara fo ka damatɛmɛ k'a sabu kɛ fɛn caman ye sigida cogo yɛlɛmana baaraw kɛcogo yɛlɛmana baarakɛbagaw yɛrɛ fana tuma dɔw la olu ka baaraw olu tɛ sigi tuguni n'a y'a sɔrɔ min ye denmisɛn kunda ye tungafɛtaa ka di u ye min ye musolakaw ye tuma caman ni tilema bɔra ka ban bɛɛ b'i taayɔrɔ ɲini tuma caman u ka baara fanba yɛrɛ fana bɛ ɲɛsin fɛn min ma ni o bɛ dankari togoda la o ye yiritigɛ ye o ye saribɔnbɔ ye donc an ye projet in sigi ka ɲɛsin o de ma walasa dɔ ka se ka bɔ o la dugukolo kɛra gɛlɛyako de ye bi bon n'i y'a jateminɛ hali n'i taara tribunal la ou bien i taara kuma wɛrɛ la a caman bɛɛ bɛ taa dugukoloko de kan ani ji ji bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na donc euh, an bɛna dɔ fɔ o la pour que mɔgɔw ka se ka sɛnɛ kɛ u fɛrɛ ma u ka se ka baganmara kɛ u fɛrɛ ma u ka se ka mɔnni kɛ u fɛrɛ ma gɛlɛya kana y'a la o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ gɛlɛya ni keleya la euh, euh, baganmaralaw ni sɛnɛkɛlaw ni mɔnnikɛlaw gɛlɛya caman bɛ se ka an bɛna fɛɛrɛ fura siri u caman na lajɛ in bɛ kuncɛ tile kelen kɔnɔ bɛn mana kɛ min kan o bɛ kɛ gafe ye k'a lase ɲɛmaaw ma waasa baara ka kɛ ni o ye sɛnɛ bunda kunkan baara yɔrɔw la kasaara cunnenw tɔgɔladon hukumu kɔnɔna na farafinna kɔnɔ ni o bɛ bɛn i k'a dɔn awirilikalo tile mugan ani tile seegin ma cakɛda min bɛ an fɛ yan nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko inps olu ma ɲɛmaaw ye a kanu ka kunnafonidi baro kɛ o kɔnɔna u ye kunnafonidilaw wele yaasa ka se ka kuma nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in kan min ye k'a dɔn kasara cunnenw ye cakɛdaw la ka dɔ fɔ u ye o kasara ninnu yɛrɛ bɛ se ka kunbɛn cogo di ani i k'a dɔn k'a fɔ furaw fana ka kan ka kɛ a la cogo di n'ala sɔnna a ma min ye k'a dɔn maramu banba ye ale fana tun bɛ o kɛnɛ kan a nana ni o kibaruyaw ye kasara caman bɛ baarakɛlaw sɔrɔ u ka cakɛdaw la ko dɔw lakodɔnnen don ko dɔw lakodɔnnen tɛ o kasaraw ka caman bɔ olu la n'o ye INPS haminankoba ye bi u ye kunnafonidilaw wele olu ka u dɛmɛ u baaraw la ka kɛɲɛ ni baarakɛlaw ka kɔlɔlɔ sɔrɔli kunbɛnni o tɔgɔladon ye min bɛna ɲɛnamaya diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛrɛlen fɛ kalo tile 28 An ni jamakulu don n'a bɛ fɔ o ma IAPRP n'o ye jamakulu min ye Mali b'a la ka fara jamana tan ni duuru kan an ye a laɲini san o san an ka se ka kɛnɛ sigi kɛnɛ min bɛ eh, ɲɛsinnen bɛ baarakɛyɔrɔ kɔlɔlɔ ni cunkan bɛ se ka baarakɛla sɔrɔ a ka baarakɛyɔrɔ la an ka se ka kɛnɛ sigi an bɛ se ka hakilila falenfalen o la cogoya min na ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka baarakɛyɔrɔw kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ minnu basigilen don ɲinan ta ɲɛsinnen bɛ min ma fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ baarakɛlaw bolo o ni baarakɛyɔrɔ yɛrɛ mɔgɔw bolo o ni jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bolo min bɛ se ka kɛ e, fɛɛrɛ lasigilen ye min bɛ se ka kɛ e, an bɛ se k'an bolo da min kan kosɛbɛ ka kɔlɔlɔ ninnu kɛlɛ baarakɛyɔrɔ ninnu na Don kɛrɛnkɛrɛnlen kofɔlen min filɛ nin ye, baarakɛlaw ka kɔlɔlɔ kunbɛn cakɛda n'o ye INPS ye, olu jɔyɔrɔ ye min ye ani kunnafonidilaw jɔyɔrɔ bɛna kɛ min ye a ko la, o ɲɛfɔra. An bɛ bɔ sɔgɔma an kɛnɛma ka taa an dahirimɛ ɲini, an t'a fɛ wula fɛ mɔgɔ si ka wele ou mɔgɔ si somɔgɔ ka wele ka n'a fɔ ko n'i ka karisa ta. aa nin y'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la donc o de y'an ka laɲini ye aw fana aw jɔyɔrɔ ye min ye ka se ka kunnafoni ceru aa k'a jɛnsɛn a ka se tulo la tulo kunnandi la a ka se ka kɛ sababu ye fana ka mɔgɔw ka hakilina yɛlɛma u ka fɔ la ko baarakɛla minnu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ u ka baarakɛyɔrɔw la baa fila ni mugan ni kelen san na k'o ye mɔgɔ kɛmɛ duuru ani mɔgɔ mugan ni saba ye minnu lakodɔnna ko nafolo min donna olu la INPS fɛ k'o ye CFA wari miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ ye. covid bana hukumu kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔw ye k'a dɔn bi don kibaru taw lase an ma o dɔ bɛ tali kɛ k'a fɔ k'u ye maa kɛmɛ saba ani maa bi kɔnɔntɔn ani saba u y'olu de sɛgɛsɛgɛ maa tan ni wolonfila yera k'a fɔ ko koronavirisi bɛ o la maa mugan ni wɔɔrɔ ka bana furakɛra maa ma fatu nin waati laban ninnu na u ko bana in minɛ furadama an ka jamana kɔnɔ fo ka na se bi ma maa ba bi saba kɛmɛ wolonwula ani maa kɛmɛ wɔɔrɔ ni kɔnɔntɔn a y'o de sɔrɔ awa maa eh, ba mugan ni kɔnɔntɔn kɛmɛ seegin ani biduruni naani olu kɔni ka bana furakɛra maa kɛmɛ wolonwula ni maa bi saba ni kelen olu fatura ka sababu kɛ koronavirusi ye dɔgɔtɔrɔw k'u b'a ɲini an fɛ an k'an janto an yɛrɛ la u ye fɛɛrɛ minnu fɔ an ka o sabati o bɛ kɛ sababu ye ka an kisi koronavirusi ma an filɛbaw an ye don kibaru minnu sɔrɔ ka lase aw ma ka bɛn bi tarata ma o de tun ye nin ye aw ni ce aw ka tulomajɔ la ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka dɔwɛrɛ lase aw ma min ni si tɛ kelen ye ala k'an fara waati yebaw kan kira kanu kama sɔli ala rasuli a k'an bɛn inshallah